Crúca. Chuir sé crúca ionam lena ghuth bagrach is a mhéar á lúbadh tar i leith. Casóg dhubh shnasta is sceana sna súile, chuas chuige, gach ball cuirp ar crith. Ní fhéadfaí é a shásamh. Ní raibh sásamh ar an gcraos a chuir a theanga ag at. leigheas ar bith. Nuair a aimsíodh an crúca thiar fé chnámh mo dhroma, dúirt na dochtúirí gur bhéic sé, Seo leat! Rith! Agus é á dhíriú amach acu don scrúdú iarobráide, ní raibh aon nimh eile ann ach gramadach Gaeilge. Nimh ar bith. Eitseáil bheo. Bíonn rud éigin de shíor ag teacht idir an dán atá le déanamh agus an ceann a deintear. Cág ag grágaíl, gotcha! ó cheannlíne gháifeach na gcrann. Cló trom na bpréachán ag sileadh dúigh sa bháisteach. Aigéad an lae mhiotalaigh ag ithe faonsolais. Wawáil aláraim ag cur ceoltéama an chill scannáin as tiúin. nuair is ceisteanna bunúsacha is gá a fhiosrú, ábhar orgánach a ocsaiginiú trí fhótaisintéis focal, forógra fornocht an tséasúir a dhréachtadh a thréigeann duilliúr, conas sonas a eitseáil trí línte a ghreanadh ar ghloine, conas sonas a chur ag análú nuair a dhúnann doras de phlab sa díle. Osclaíonn míle. Tá an dán seo lonnaithe ins an seomra seo, más maith leat. Tá roinnt de na pictiúirí thart anseo. Léifidh mé é ar deireadh ach tá roinnt de na pictiúirí thart anseo, tagann siad, tá, tá, tá, tagann siad isteach sa dán. Mata do Chaoileann. An mata atá caite ag an ndoras chun na bróga lathaí a ghlanadh ag teacht isteach ón ngairdín, ní fiú tráithnín é. ach sé táirseach mo sheoimrín é ar chúl an tí agus a aghaidh soir, saghas cillín ar snámh ar talamh a lonnaím idir na heitseálacha den Tiaracht bhocht, ag fanacht i gcónaí le Dia, Fothar na Manach, Inis Tuaisceart agus Cathair Conraoi in ola go bhféadfá do mhéar a chur isteach go doimhin ann agus an saol eile a bhrath fén gcnámh ann. Tá an sionnach coincréite ón saol a bhí againn fadó, saol eile dár gcuid féin, fós ag suí ar a chorragiob is hose buí luite ar na leacacha ina lúba traochta ag na hiarrachtaí chun teacht ar a bhun is a bharr féin chun fáil thar n-ais isteach abhaile ina bhosca radharcanna chúl an tí is tú féin traochta ag bráca tráchta ag tabhairt fé obair an lae chun an tigh seo a chimeád agus briathra le bráithre. Tá a dhóthain fachta ag an sionnach leis den radharc céanna coincréite is é ar tí cur de, glanadh leis amach treo éigin eile. Maith dhom na focail chruaidh a ligeas leat im racht ceartaiseach á rá nár thuigis faic. Maith dhom agus taise im bosa ar m'éirí ón mata urnaí. And léifidh mé just ceann, ceann beag anseo. Fast dán. gan fanacht le hualach cré teanga a leathair ach ligean dó preabadh ina sheasamh ina fhás aon lae. Na blianta fada i reilig na bhfocal ag iarraidh léamh ar inscríbhinní caite leacacha is an méid a bhí an bás á rá leis an mbeatha a rá is go raibh léargas iontu ná fiú siolla gaoithe le cur acu le saothar anála an lae sin sin é is fearr feasta fast dán mar a bhí fast woman fadó, ceann teann tapaidh a d'fhágfadh gan seasamh tú, gan dallamullóg. So sin roinnt dánta as Sanas. Tá, tá sé aisteach a bheith ag dul ar ais go dtí cnuasach atá amuigh le cúpla bliain anois agus you know nuair a, nuair a bhíonn na dánta déanta agat as an nua, bíonn siad, cosúil le bollóga aráin ag teacht amach as an oigheann, bíonn siad te, so bíonn blas ar leith orthu, ach nuair a bhíonn siad fuaraithe tar éis tamaill, ní, ní hé is go n-éiríonn siad stálaithe mar dhánta, ach athraíonn an blas. Agus uaireanta an flosc a bhí ort nuair a bhíodar á scríobh, is ait leat an flosc anois mar Déarfá leat féin, b'fhéidir, gurbh fhearr a thaithneodh dán amháin leat ná ceann eile agus go ndéarfá gurbh fhearr de dhán é ná an ceann eile. Agus athraíonn, athraíonn an. Is dócha gur rud saghas orgánach is ea filíocht chomh maith. I mean, rud beo is ea dán, má tá aon mhaith ann. Agus, so, ní foláir dó bheith ag athrú má tá sé beo. tá sé, you know, leanann sé air saghas ag fás mar, mar rud, you know, go háirithe má tá léitheoir nó éisteoir aige, mura bhfuil sé sin ann, ar ndóigh, ehm, beimid ag fanacht b'fhéidir cúig chéad bliain eile, like, sara mbeidh spéis ag éinne ann. Ina theannta sin, i dteannta Sanas, do bhí sé mar smaoineamh, cuirim amach CDs uaireanta anois, bhuel, de ghnáth, actually, cuirim na CDs amach leis na dánta, because measann gur cuid mhór den bhfilíocht is ea ceol na bhfocal, más maith leat, nó éisteacht le rithim, le rithimí an bhealach, an na línte is mar sin. So. An smaoineamh a bhí agam nuair a cuireadh Sanas amach ná go raghainn i bpáirt. Bhíos ag plé le Iarla Ó Lionáird, an t-amhránaí agus an ceoltóir, agus do rith sé le hIarla go mbeadh spéis aige féin dul ag obair ar chuid de na dánta so. An rud a tharla ná go bhfuil stiúideo beag dá chuid féin aige insa tigh agus. chuas féin síos go dtí go dtí é agus dheineas na roinnt dánta a thaifead, na, na dánta ar fad sa chnuasach ar an CD. Agus chuir sé féin ceol le timpeall le dosaen acu, nó tionlacan ceoil. Agus do fuaireas tuiscint áirithe agus mé ag léamh na ndánta. trí, fuaireas tuiscint trí shúile an cheoltóra ar, ar na, ar na focail, mar a déarfá, agus eh, nó trí chluais an cheoltóra, ab fhearr a rá, agus em, do, is dócha gur ceann de na rudaí a tharlaíonn ná go, go bhfaigheann tú an misneach trí dhuine eile a bheith ag éisteacht go tuisceanach le do chuid oibre eh, chun rudaí a mhoilliú anuas, go háirithe. agus b'fhéidir ligint don don gceol teacht tríd na focail, más maith leat, trí shaibhreas na línte, mar sin de. So, ba mhór an rud é sin ag an am.